ndewonu akụkọ m wetara unu n'ụbọchị tata bụ na unu n'anya unu ga-afụ isi okwu a fụrụ wee bịa n'obi taa the direction of returning to your root nya bụ gịnị okwu anyị kpụ n'ọnụ mgbe ọbụna n'obi nwanne back to root mgbe obi nwanne ndị Igbo bụ mụnwa bụ Ugwu Okechukwu bidoro na-eti mkpu back to root Ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-edobe ahụ na ha mara ihe m na-ekwu about back to root mana mgbe m fụrụ ha bidoro na-eme ife ha na-eme ma na ọ bụrọ ife a ka mụnwa na-ekwu okwu ya maka na okwu nke m na-adị ka efifie back to root anyị na-ekwu okwu ya bụ ile anya n'ihe na-eme na Burkina Faso ịma na nya nwa bụ ihe a na-akpọ automatically back to root mbọsị ọbụna ị nụrụ back to root n'anybody's mouth mana onye ahụ ada eme ihe Ibrahim Ibrahim Traoré Traoré na-eme ịma na onye ahụ ada eme back to root n'ala Igbo ndị a niile na-asị gị back to root mepee ụnọ ụka ndị ahụ bụ ndị ala ndị ahụ na-asị gị back to root na-ele ana Igbo ele ndị ahụ bụ ndị ala Ihe ị ga-ama n'ụwa gị a bụ na back to root na nkọwa na olu Igbo ebe ị ga-aghọta ya ọfụma bụ back to root bụ na abụ m onye Amaji Ụmakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dị mma ị fụ ka m si wee kọwa ya site na village m to town to community to state to the Igbo nation kwa ị fụrụ ya so onye ọbụna na-asị gị back to root mana o bidoho na village ya onye ahụ bụ onye oli onye ahụ bụ gịnị onye oli and ị na-eso ya ihe ahụ a ga-emekwu ya ka a ga-eme gị maka na onye na-eso onye oshi bụ onye oshi ọ mụ kwuru ịma na a sị na mmiri na-ezo ezo ga-agbacha agbacha ndị be anyị chere na everything bụ about money ndị be anyị chere na everything is about power Ndị be anyị che na everything is by followers following you or when you are doing video people are watching you ndị be anyị amaha na eziokwu ee eh, anaghị anọ n'afọ ele ule ọ ga-apụtarịrị and ihe ọbụna bụ ihe zoro ezo ga-emecha pụta ife gị nwa bụ nwa mmadụ na-ege m ntị n'ụbọchị taa back to root anyị na-ekwu okwu ya bụ onye ọbụna jee na village ya ị marụ ọgụ ahụ ị na-anụsa ndị nọ na social media ị mara ọgụ ahụ ị na-anụsa ndị governors ị mara ọgụ ahụ ị na-anụsa ndị president ị mara ọgụ ahụ ị na-anụsa Simon Ekpa ị mara ọgụ ahụ ị na-anụsa Nnamdi Kanu ị mara ọgụ ahụ ị na-anụsa Okechukwu Ugwu Obinwanne nke ndị Igbo jee nụsa ya nna gị jee nụsa ya nne gị jee nụsa ya eze obodo gị jee nụsa ya onye isi obodo gị jee nụsa ya youth obodo gị jee nụsa ya ndị ahụ bụ ndị nọ n'obodo gị ọ ebe a ka ị ga-ebido wee wee mebe back to root anyị na-ekwu okwu ya ị ma-apụta n'ama wee sị na be nne gị na nna gị dị mma mana o nweghị onye ma be nne gị na nna gị ị ma-apụta n'ama condemn ba nke onye ọzọ mana nke nna gị adịrọ mma nya bụ nke mbụ nke ịbụa ọ bụrụ na anyị na-anụ back to root mara ma na back to root anyị na-ekwu okwu ya bụ na ị ga-ejekwa mebe ka ndị nne na nna gị si eme o nwezie nke ị ga-etinye etinye i tinye o nwee nke ị ga-ewepụ ewepụ i wepụ ọ dị oke mkpa dịka ịkọ ọrụ ugbo ọ nya bụ nke mbụ maka na ọ ị kọta i wee rie ịzụ anụmanụ maka na ọ bụ ị zụọ i wee taa ichekwa obodo maka na ọ i chekwa obodo obodo wee dị mma ịzachasị obodo maka na ọ ị zachaa obodo obodo wee dị ọcha onye ọbụla ga-abịa na Facebook ma ọ bụ social media na-agwa gị back to root ihe m ji da-agwa gị ya bụ m gwasịa gị ya e ruo echi i mee nke gị nwanne echi m pụtakwa bịa chịa gị ọchị ọ kwa ị fụ na ọtụtụ n'ime ha agbago ọsọ enwezi na onye na-ekwuzi okwu back to root na social media maka na mgbe anyị na-ekwu ya unu ncha niile chee na ọ ihe onye ọbụla ga-amabata na-ekwu ka o si masị ya mma iji bịa ụwa abụrụ mmụọ na-ejekọta wee na-azụ ndị niile m kpọrọ afa na social media ọtụtụ n'ime ha enwebego problem ndị niile m dị against na-ekwutọ na social media ha ncha niile nọ na problem ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị commentie ihe ahụ bụ ihe dị gị n'obi ebe mụnwa nọ